munthu amene wasala pang'ono kumwalira amampempha allahu tabaraka wa taala munthu amene wamuona malakul maut akubwera tsopano kusogolo kwake kuti no there is no hope in life moyo wake watha tsopano amene wafunika kuti azipita kwa mulungu subhanahu wa taala ngati ndi janna akalowe ku janna ngati ndi jahannam akapeze jahannam basi munthu ameneyi amayankhula kumpempha allahu tabaraka wa taala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib

ndikufuna ndikajoyine tsopano ineyo gulu la anthu opanga zabwino chifukwa ndikutha kuona kuti gulu limene ndinali nalo pa dziko lapansi kucheza nalo anthu amene ndidasankha kuti ndiziyenda nawo pa dziko lapansi ndaona kuti ndi anthu amene ndi opanda pake alibe phindu kwa ine sadandipindulire koma andibweretsera kuluza pamaso pa allahu tabaraka wa taala ndiye pamenepa zikutanthauza kunena kuti pamene munthu akukhala pa dziko lapansi wallahi akuyenera kuti asankhe gulu labwino lokhala nalo mu faris muli mawu amanena kuti suh- suhbate swaleh tura swaleh kunat suhbate twaleh tura twaleh kunat kuti no kampani ya anthu amene ndi ochita zabwino gulu limene ndi la anthu ochita zabwino limampanganso munthu kukhala wabwino gulu limene ndi la anthu oyipa basi limampanganso munthu ngakhale anali wabwino kuti asanduke oyipa munthu akuyenera kuti azisankha gulu labwino limene tsiku la kiyama likampindulire limene akamakalowa m'manda likampindulira insha allah azza wa jalla ndiye imamu zainul abidin anali munthu okonda kupereka maswadaka nthawi imeneyi imene moyo ukuchoka imene moyo ukusamuka mu thupi la munthu basi isanafike nthawi imeneyi tatiyeni asilamu tikhale anthu ochulukisa kupereka maswadaka kuwapasa asilamu amene ndi wovutika kuwapasa asilamu amene ndi wosowa kuwagulira zovala kuwapasa ntchito kuwatsegulira tumashopu ting'ono ting'ono ndi udindo wa inuyo allahu tabaraka wataala wakupasa mamiliyoni osati chifukwa choti akukukonda kwambiri ndi mayesero amene allahu tabaraka wataala wakupasa ukumadutsana ndi asilamu osauka iwe umaona mizikiti yosalongosoka iweyo ukuona kuti mdera la asilamu mderamo mmene mulibe ngakhale mpope wa madzi mjigo mulibemo koma iweyo uli ndi mamiliyoni ndi mayesero kwa iweyo allahu subhanahu wataala akukuonetsa kuti pa chuma chimene ndakupasa ukupanga chiyani ndi ahlulbait anthu akubanja kwa mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam amachigawa chuma chawo pawiri china kukhala chonena kuti achipereka kwa allah azithandizire anthu amene ndi ovutika china chimenecho chothandizira iwo ndi mafamili awo Siku lina Imam Zainul Abidin dakhala yawman ala Muhammad ibn Usama, analowa kulowa mnyumba ya Imam ah, ya amene iso ndi mwana wa sahaba olemekezeka Usama ibn Zaid, mwana wake Muhammad amachedwa zina loti Muhammad. Basi Imam Zainul Abidin analowa kwa mwana wa Usama radhiyallahu ta'ala anhum, Allah sangalale nao wonse. Atafika kumene huku wa huwa maridhun Muhammad ibn Usama, Muhammad mwana wa Usama anali akudwala

qala alayya dainuk ndiye kuyankha kwa zainul abidin radiyallahu taala anhu atamuona muhammad ibn usama wasala pang'ono kumwalira akudandaula nkhani ya ngongole akulira anamuuza kunena kuti usadandaule ayi alayya dainuk ngongole yakoyo kuyambira lero lino ndalonjeza allahu subhanahu wa taala aisamuse pa iwe ikhala pa ine ndibweza mopanda kufusafusa mafuso mopanda kuchulukisa zichewa ngongole yonseyo mukangongola mmatani nayo bwanji sunabweze nthawi yonseyo unali bwinobwinoyi mopanda kuchulukisa zichewa zichewa zina mafuso ena amaoneka aulemu mkati mwake muli mwano mopanda zonsezo adangofotokoza kunena kuti alayya dainuka ngongole yakoyo ndiyibweze ndi ineyo ngongole yakoyo ikhale pa ineyo thumma kharaja kenako adatuluka min indihi kumusiya Muhammad ibn Usama wasaddada hadha ddaina kupita kukabweza ngongole zimenezi zimenezi ndi zimene anthu amene alemera anthu amene asla, aslamu amene Allah subhanahu wa ta'ala wawapasa chuma basi ntchito ya chuma chimenecho imodzi mwa ntchito za chuma chimenecho ndi kubweza ngongole za aslamu

ndithudi maswadaka ndi anthu amene ndi osauka walmasakini ndi anthu amene ndi osowekera amagwira tumaganyu koma tumaganyu twake from hand to mouth zoti alibe kena kalikonse kosunga mnyumba nthawi zina kutheka mnyumba mwawo mfamily mwawo muli anthu 5 amapeza chakudya cha anthu atatu ndikumata- ndikumadya onse aja kachakudya kamene sikakukwanira amene swadaka zizi apezanso wal amilina alaiha anthu amene akugwira ntchito pa zakayo pa maswadakawo amenewonso apeze walmuallafatu qulubuhum anthu amene mwina chisilamu angolowa kumene muziyapasa maswadaka wa firriqabi anthu amene agwidwa ukapolo mfuna mukawawombole akhale asilamu aufulu amenewo maswadaka apasidwe akaziwombole akhale aufulu

kumapanga dawa China Said zambia kuli anthu osiyanasiyana amene akupanga dawa kuli anthu osiyanasiyana amene akuyitanira ku njira ya allahu subhanahu wa taala A- timpemphe allahu subhanahu wa taala alandire ntchito za- ntchito zawo zabwino amenewo ndi anthu amene akufunika kuwapasa zimenezo chifukwa akuyitanira ku nji- akuyitanira ku njira ya allahu subhanahu wa taala apeze transport pamene pamene azayendere akapeze zakudya zimene azikagula kumene akupitako akakhale akudya ndi kumayitanira anthu kunjira ya allahu subhanahu wataala inuyo mukulipidwa pamenepo wina aliyense amene azikalandira chisilamu kumene achina masache azikakhala akupereka dawa kumene achina shekh masasa azikakhala akumapanga madawa munjira ya allah kumeneko aliyense amene azikavomera kalima kumeneko uli mgulu chifukwa transport ija unasonkha iwe amene ndi allahu subhanahu wataala wabni sabili ndiye aja amene ali pa ulendo alibe transport alibe choti angachite athedwa nzeru apaseni sadaqa faridatan min Allah chikakamizo chochokera kwa Allah wallahu alimun hakimun Allah ndi wozindikira Allah ndi waluntha ndiye mukayang'ana Quranic verses zimene tikuwerenga suratu Tauba mmenemo ndithu tikuona kunena kuti imamu zainul abidin pamene anabwera kwa muhammad ibn usama ndikumva madandaulo kunena kuti akudandaula chifukwa chokuti ali ndi ngongole iye sanachedwechedwe anamuuza kunena kuti alayya dainuk ngongole yako ndisiyire ineyo ndi amene ndiyibweze alayya dainuk ngongole yakoyo ndiyibweze ndi ineyo imene ndi ntchito imene amafunika kuti aitenge anthu amene allahu subhanahu wataala wawapatsira chuma kuwathandiza anthu osauka anthu amene ndi osowekedwa anthu amene akugwira ntchito yotolera zakati amenewo muziapasaso anthu amene agwidwa ukapolo akufunika kuti akaomboledwe apaseni amenewo anthu amene ali ndi ngongole apaseni amenewo anthu amene ali munjira ya allah mwina nkutheka ana amadrasa kumene kumakaapasa amenewo masadaka amenewo ali munjira ya Allah kuphunzira Qur'ani kumakawafewesera amene aja kumakawapasa kumeneko zakudya ndi zina zosiyanasiyana zovala zimenezo zizakuthandizani siku la kiyama zimenezo zikatithandiza mmanda tikapita pamene ana amene aja akuphunzira Qur'an akamaliza kuphunzira Qur'an pamene azikaphunzisa iweyo ndi reason behind their studies maphunziro amene asakasakawa iweyo unayima njii ngati kholo kuti ine ndikhale ndikukuthandizani basi tikatero kusatira zimene amapanga ahlul bait kuthandiza anthu ovutika kubweza ngongole za anthu amene alibe kena kalikonse allahu subhanahu wa taala azatimvera chisoni timpemphe allahu subhanahu wa taala atidalise timpemphe allahu tabaraka wa taala azitikhululukira zochimwa zathu timpemphe allahu subhanahu wa taala atimvere chisoni ndi kukatikumanisa nawo tsiku la kiyama kufikiranso pamene tikhale tikupitirira kukambirana nkhani